ọ bụrụ na unu cheta unu cheta onye m bụ abụrụchikwa m ada ada ezi ada malin ezi ada malin ngozi chukwuka onye ọcha nke na-ewetara unu omenala igbo efula omenala igbo agakwanaghị efu every friday ka anyị na-ewetara unu ya ndị tiktok gbagharanụ m unu mana na taa bụ a- ihe igbo ka anyị na-asụ and eh, ndị na-anaghị anụ oyibo unu chere at the end of the program maazị eh, dede m maazị eze mmụọ Iheanyị ga-abịa kọwara unu na English with one minute or two round up ihe summarize ihe anyị kwuru ụmụnne m nọkwa na Facebook na YouTube unu ma na akụkọ anyị taa akụkọ anyị taa bụ ili ozu na ịkwa ozu n'ala Igbo otu esi eli ozu mgbe gboo na ugbu a n'ala Igbo na otu esi akwa ozu ọ tọpiki akụkọ nkọwa akụkọ dị m n'obi Ọ ihe m ji sị ka m buru ya buta taa and unu makwa na ọ wụkwanụ naanị m na-anọ ekwu because kedu nke m ma onweghị nke m ma so ka m kpọbata maazị eze mmụọ Iheanyịchukwu Anyanwụ dede m ndewo Ah, Igbo mma mmanụ, ndewo dede m Igbo mekanụ, ndị Igbo birikwanụ, Igbo asị m ya gazienụ. Agaziere gị. ndewonu Dede m ka ị kọwakwaranụ anyị ị ma oge ọbụla anyị bịakwa o nwere ndị ọhụụ na-abatakwara anyị ha emechazi ajụwa m kedukwa onye bụ ihe ahụ so ka ị kọwaranụ anyị onye ị bụ dede ka ha matakwa na ụdị ọrụ ị na-arụ na gbasatara omenala na ọdịnala ndị Igbo Ah, igbo mma mmanụ um, ndewonu onye ajụ ejile furu ọhịa awụ m otu nwanne unu nwoke aha m wụ maazị Iheanyịchukwu Anyanwụ awụkwanụ m eze mmụọ edum oche mmụọ oche Amadịọha ee kama ihe merenụ wụ abụ m onye isi ndị ntọala ọdịnala ele ndị wu ndị ntọala ọdịnala ndị ntọala ọdịnala wu ndị ji ihe gbasara ọdịmma ọdịnala omenala na ahịajọkụ igbo ka ọ wụ spirituality ndị ntọala ọdịnala wụ ndị eji elegide okwu mmụọ niile n'ala igbo ndị niile na-arụ n'okwu mmụọ ndị na-elegide okwu mmụọ ọ wụ ntọala ọdịnala na-elekwa ndị a anya ọ wụ ntọala ọdịnala na-ahụ na otu niile wụ otu ọdịnala na otu omenala nọ n'ịdị n'otu ọ wụ ntọala ọdịnala wụ ihe mkpuchi nye otu niile eji eme omenala na ọdịnala n'obodo niile n'ala Igbo nwere okwu mmụọ nwere ihu ahịa nwere ndị eji agọ mmụọ nwekwa na ndị eji eme ọdịnala na ndị eji eme omenala ọ wụ ntọala ọdịnala wụ ebe mụ eji abịa eze mmiri nke nwa bekee ji akpọ umbrella ọ ntọala ọdịnala wụ ihe jikọrọ ndị niile ji eme ọdịnala na omenala ọnụ n'ala Igbo ọ ntọala ọdịnala wụ ha eji ihe ọwụla wụ ọfọ ihe ọwụla wụ ihu mmụọ ihe ọwụla wụ agbara ejiri gbagide obodo ọ ntọala wụ ndị eji elegide ya ma chekwaa ya ma hụkwa na ụmụ anyị echefughị ihe gbasara ya ntọala ọdịnala wụkwa ndị ejikwa ahụ ihe gbasara akụkọ Igbo jiri bido mgbe Igbo shiri bido na ebe ndị Igbo jega maka a sị onye ama nga mmiri shi bido mama ya agaghị ama nga ọ ga-anọ kwụsị ya akụkọ ndị ahụ nna nna anyị ha kọrọ akụkọ ndị ahụ ndị ichie kọrọ ọ ntọala ọdịnala wụ ndị hụrụ shi akụkọ ha agaghị efu asụsụ Igbo agakwa na-efu omenala Igbo na ọdịnala Igbo agaghị efu na ndị Igbo chetara nsọ ala na ndị Igbo chetara iwu ala na ndị Igbo mere ihe Igbo kwesịrị ime iji kwado ntọala Igbo ọ ntọala ọdịnala wụ ndị eji ahụ maka ya Ah, m na-agwa onye ọwụla wụ onye Igbo mega ọdịnala obodo gị emega ha ọdịnala ọ naanị unu ọ gaghị awụ nke naanị unu bịanụ baa na ntọala ọdịnala mee na anyị maa shi unu nwere otu ọdịnala n'obodo gị mee na anyị maa shi unu nwere ndị mega ọdịnala n'obodo gị ka anyị nwee ike bịa na bịa deba aha unu n'akwụkwọ ndị ntọala ọdịnala ka anyị nwee ike zuo ezuo kwa ụkwara ọ wụrụ ofu ka anyị nwee ike zuo ezuo nyụọ mamịrị ọ gbọọ ụfụfụ ka anyị nwee ike zuo ezuo mee ihe n'ihu maka ah, nwa bekee echela anyị aka ọgụ ma ọ kpọrọ ka anyị lụga anyị megawo a sị igwe bụ ike onye ọbụla mega ntọala onye ọbụla mega ọdịnala kpọtụla ndị ntọala ọdịnala ka anyị nwee ike gbakọ aka mee ihe ya kwa ahịa ekelekwala m unu ndewo ndewo ndewo maazị kọwarala anyị ọfụma anyị aghọtala ihe gbasatara omenala na ọdịnala Igbo etu unu amarala ihe anyị ji wee bịa ohe- is- is- ịkọ- ihe a isiokwu anyị ji bịa taa ili ozu na ịkwa ozu ihe m ji bulite ya ma o nwere oge a na-abụ e kwuo a sị that na onye eze nwụọ a sị na ya enwego igwe nwụọ ma onye oke nwụọ na a na-eji isi eli ya isi mmadụ eli ya ndị ụfọdụ kwuru na a na-eme ka ahụ anyị chọrọ ịma ma na-emere shia n'ala Igbo ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ ashị makwara na otu esi eli ndị ike n'ala Igbo mbụ na otu esi eli ugbu a Daddy ga-etinyetụrụ anyị ọnụ n'okwu ahụ Igbo mma mma nụ ị ma akụkọ akọga ala Igbo ri ahụ ma nke wụ eziokwu ma nke wụ ashị kama ihe ga-eme anyị amara nke wụ eziokwu ọ wụ ọtụtụ n'ime ihe ndị anyị nwee ike anyị hụchara ya anyị nwee ike anyị amara na ya kama anyị echefuola ọ na-awụ a gwa gị ihe a ga-agwa gị gị echete ya e nwere ihe eji akpọ ịwa nkịta anya okenye nwụọ ọ wụ oke oke mmanụ ma kpọkwala ya oke mmanụ nwụọ o nwere ike wụrụ dike o nwere ike wụrụ okenye o nwere ike wụrụ onye mere ihe ike ya nwụọ ihe eji eme awaara nkịta anya ụfọdụ ji akpọ ya iwe of- iri ovo ịra ovo maka ịwa nkịta anya ha eji eme ya ebe ebe ekiti m anyasụ gịnị ka eji egbu ọ nkịta ka eji eji akwa onye ahụ ọ nkịta ka eji egbu ọ wụ mmadụ enweghị ndị Igbo eji eme ihe ashewe mma na egbuo mmadụ onye ahụ ị na ga-egbu ji kwa onye ọzọ nwa bekee ga-ashị ka ha emekighị sense mmanụ nwụrụ egbuo mmanụ ọzọ iji kwaa onye nwụrụ anwụ ji anụ ya ọ iberibe maka mmanụ nwụrụ gị isi mmanụ ahụ nwụrụ je gbuokwa mmanụ ọzọ ihe na ji ime niile ị ma na Bible nwere akụkọ akụkọ niile ya ya azịa ee mkpa ejiri si gị ya ndị Egypt ha nwere ma Pharaoh nwụrụ e were ndị servant ya niile likọ likọgbuo ya gboo Ee, ee, ana ana ana kpocha ndị igbo jiri mee ya e nwere ndị e nwere ndị chiri onwe nwe eze ma nwa bekee bịara bịara bịa chi ịkpa ma uduru agba ka a hụrụ iche ọwụhụ ọwụhụ omenala ndị igbo ha kwuru okwu ya elee ihe igbo eji eme tupu nwa bekee abịa elee ihe igbo eji eme ma nwa bekee abịa bịa ọwụ ya ha ahụ onye igbo nwụrụ chemana agwa gị ka enweghị okwu onye igbo nwụọ ejide ejila ya ime ime eh, eh, ebe eji ajụ oyi nke nne na mọchụarị ejide ekele onye igbo nye ebe aja ebe eji ajụ oyi onye igbo nwụọ onye igbo nwụọ eji na-agbachile ya agbachi ihe ndị niile wụcha ọbịara ọhụrụ onye igbo nwụọ eji na-agbachile ya agbachi onye igbo nwụọ eji na-etile ebe ha jụrụ oyi ihe eji eme eji adọgbu onye ahụ abala anọ maka ndị igbo mara shị mgbe ụfọdụ ọwụ shị mmadụ nwụrụ anwụ mgbe ụfọdụ o jere ikpe hmm. e nwere ihe eji akpọ ịkwa mmanụ hmm. ịkwa mmanụ ahụ mgbe onye ahụ nwụrụ ememe omenala ndị ahụ olu ịkwa mmanụ ji ebido mgbe onye ahụ rị ndụ e nwere ndị ji arị ndụ akpọ mgbe ikpe e nwere ndị ji arị ndụ eje ikpe ma o kpechaa ya ị ga-ahụ ndị ụfọdụ biga m ga-ama shị enwere na mma gara onye mpa ya kara nka enwere mgbe mpa ga-anọ ka o nwere ike nọọ abala abụọ abala atọ abala anọ o mepebeghị anya o kughị ume oliga ahụ oli abe o kughị ume ọwụ ya jechaa ya ba ha ị ga-ahụ eshọ lota na ya sị gị anyị emeriela mmụọ anyị emeriela mmụọ ya wụ o jere ikpe ihe ahụ o jere wụ ikpe ndị dibịa ụfọdụ ji anọ n'ụwa eje ikpe ahụ mgbe ụfọdụ enwere ike ịkpọ gị sị gị bịa gbaa akaebe ọwụ shị ọwụ gị ka ekpe gị ikpe hmm. ị ga ekpe ikpe na mmụọ onye gị na-ekpegbuo mmụọ ya wụrụ onye ahụ nwụọ kachama ndị ka okenye onye ahụ nwụọ ya wụrụ shị ọ ga-agafe enweghị ihe ga-ejide ya ọ ga-agafe gafee nnọọ maka ndị Igbo ndị Igbo kwetara na e nwere ụzọ abụọ ụzọ nọ n'etiti mmadụ na mmụọ ụzọ nọkwa n'etiti mmụọ na chi maka ndị Igbo kwuru shị ihe e nwere wụ ụzọ ndụ atọ n'ime otu onye ya wụ chi mmụọ na mmadụ enwere ejikwa gị na eji agwa gị na a na-akwa onye onye nwụrụ anwụ akwa onye ahụ rị ndụ nwụ akwa ya niile wụ ịkwa ịkwa aka ịkwa aka nwa bekee ji akpọ ya to push eh, maazị bifo anyị erute nke ahụ eh? ị sịrị na a na-ahapụ onye ahụ abalị anọ ọkwa na onye ahụ anwụọla ahapụ ya abalị anọ ọ gaghị ebido shiwe isi olu olu ịma na ịma ee Mm. ee nsogbu anyị nwere wụ ụdụrụ ihe anyị riga na a, ụdụrụ ndụ anyị biga ịwala uduru ha iriga na uduru da ibiga gị wụrụ gị wụrụ onye onye anya ruru ala ị ga-amarasị m ma ịwụ ụmụaka gị ịhụ ndị okenye mma ahụ ahụ we eji aka aka ahụ we eji aka aka ahụ we ejiri emere pọkọpọkọ ọhịa ọ njikọ e nwere ọrịa mmanụ ga-arịa ma sị gị ọ wụ ọrịa ọrịa ndị big man onye ọla ị hụrụ rịaga ọrịa ndị big man ma a chọwa onye ji ihe eri eri tituo onwe ya ndị mma ahụ ji eri ga-emezi anụ ahụ mmụọ agaghị enwe ka nwa bekee ji akpọ too much fat ịwara ahụ ahụ mmanụ arị mma ọ wụ ha akọwaga e nwere ihe mere na obodo eji akpọ e nwere onye kọọla m akụkọ ọ wụ e, nwa nwa nwa nwa nwoke ahụ kọọla m akụkọ obodo aga m akpa aha obodo maka m kpaa aha obodo onye ahụ nwere ike o gega ntị ọ ga-ama shi ọ nwoke m kwuga e nwere nwoke nwụrụ hmm? ọ wụ nnukwu ọ wụ eze wụkwa dibịa mm, n'otu obodo ma ọ kpe- tupu ya anwụ abalị abụọ tupu ya anwụ ya kpọọ nwa ya nwoke kpọọ ọpara ya bụ ọpara ya si ume abalị abụọ ya ga-anwụ ya nwụla we elile we eje doma ya obi ya achọrọ m ịgwa gị sị gị ihe mere ndị igbo ndị igbo ejiri elula mma maka onye ahụ ime abalị anọ ya nwụọna mụ ha edure ya ma o ji edoma ya obi ya ihe mere o ji gwa ya nwa ya nwoke ọ na-ele ọ maka ọ mara na-achị ụmụaka ọ mara achị ndị ayọrọ ọhụrụ mmadụ nwụrụla a para ya je- je je ti ya mortuary Ị hụrụ ya? mmadụ nwụrụla a para ya je ti ya njụ oyi ee mme mere eme wetumara ya ihe nụ ya ahụ ya kpọ ụmụ ya gwa wo shi ya nwụọna we elile wo haa ya abalị anọ o rule echi abalị anọ ahụ we eche anwụ na tinye ime ala we apajena ebe ọbụla nwa ya nwoke ekwe ya si ya hụ nwụkwana wo doma ya ekite obi ya wo doma ya ekite obi ya ụmụ ya nwa ya nwoke ekwe ọ na n'ebe ọ na-arụkọ ọ na-akpọ ya shi ya ampa ha anwụna ya si nwee metụkwara ha aka ya esi ebe ahụ gbara gbara gbara gbara gbaruo nga ahụ chilekwa ihe mpa shi mee lekwa ihe mpa shi mee lekwa ihe mpa shi mee apara ya aparakwa mpa ya ahụ ha ji ya ekite obi nga ahụ doma ya nga ahụ nwoke ahụ nọ abala nnọ ụbọchị ka nnọ ya ya eli ya moliara onye ọwụla akụja ana-ajụma ihe ahụ lụga hmm. ya ana-akọma na nwochi anyị jere ikpe ha mere na wee nwere enwere um, ụmụnna ya zọga ala hmm. ya ekpedị ikpe kpelala onye nwe ala ahụ onye nwe ala ndị ka ahụ zọga ala azọga ịmara onye ọjọọ bụ onye ọjọọ ndị ka ahụ zọga ala azọga eje kpọ ikpe kpọọ ya ikpe na mmụọ Okay. ana ebe o duru ikpe ebe ahụ ya ejehụ ya ejehụ mmụọ ga-abịa kụgbuo ya Mm. ị hụrụ ya ma nwa duru ikpe na mmụọ ya sị ya ga nje nwa pa amana ya mmiri tii mmiri ahụ tii ya nshi ya nwana nwoke ya mara na sị nshi na ime mmiri ahụ but ọ mara na sị ee ya aṅụghị mmiri ahụ ya ejeghị oje ezi ikpe ha ee, ya ejeghị oje ezi ikpe ha mmụọ a ga-abịa kụgbu ya ka o nwee ike bịa so ọ kala mma iji aka ya eje ya kpegbuo ya aghachi back ya ṅụcha mmiri ahụ nwụọ so mgbe ọ nwụrụ nwa ya nwoke eche a maka ọ gwara nwa ya nwoke cha nwere onye ndị ga-abanye ya mmiri ya ga-aṅụ nwa ya nwoke na-ajụma ya chi ebe mara na shilat etila mmiri nshi n'ihi na mmiri ga-eji nwa ya chi biko anyị ga-aṅụ ya iji hụ chi anyị jiri ikpe aha kpọrọ ya ọ sị mma ya ruru nga ahụ ya wụrụ chi onye kpega ikpe aha wụ nna m nwoke ukwu mhm. maka ọ wụ otu nna ji ya ndị ahụ kpụrụ ya na mmụọ mhm. so nna m nwoke ukwu ahụ wụkwa nna ukwu ya wụkwa nna ukwu ndị ahụ mhm. so mgbe a na-ekpega ikpe akpọ mpa ya akpọ nna ka ya maka nna ya nwụkwala nna ya nọ ebe ahụ nna ndị ka ahụ kwa nwụkwala anwụkwa ọ nọkwa ebe ahụ akpọ nwa a na-akpọ nwa na-ekpega a na-ekpega ikpe ahụ isi nna nwa isi nna nwa ekpega ma hụ nwa nwoke nwa mere ha ikpe ọ na nna nwa nwoke ekpega ikpe hmm. ya ma nna ka ya gwa nwochi anwa ya hụ na m ga-ezara ọnụ ya hmm. ị mara ya na-agwa nwochi ahụ nna ya gwara ya sị onye rịkpa ahụ ma ahụ ka e nyere ala ala ahụ ka ụmụnna kama ụmụnna nyere ya onye rịkpa chi onye eh, ahụ nwoke ga-egbula ahụ anyị nwe mma gwara ya sị ahụ ndị ka enwehụ ma ndị na-abata na-aba azọma ala a ya nwa na nwoke ya rị ka okenye n'ụlọ ya hụchi nwa olu ahịa ama kpa ya jiri mara ya rụkwanụ chi ọwachi ka akpụla ya rụcha nna ya akpụla ya chi but kpa ya jiri mara ahụ a- ala ahụ ka onye ke enwere ya ọ ihe mere o ji kpelala onye ahụ nwa na-ajụ ọkwanụ nwoke ke ọzọ hụ si anala ụmụ hụ nwobe azọrọ ọnụ mgbe ya hụrụ si ụmụ ya bịa hụ ị hụrụ emechaa gwa ya si ikpe amahụ ya asị ya ngwa ya lahụ azụ ọ ya mere o ji taa ị hụrụ ya so moto ara moto ara iji iji gwa gị si ihe mere na-agba aka moto ara mmadụ abụọ ndị ahụ kpụrụ arụsị anwụ Hmm. ihe m gwara gị mere eme o mere eme obodo Oke ha ndị ahụ kpọrọ nyere ya m- m- m- nshi ahụ anwụzie ndị ahụ nyere ya- ndị ahụ kpụrụ arụsị ahụ anwụ anwụ. ihe m gwara gị ọ wụ a- enweghị enweghị akụkọ ihe m gwara gị obodo o mere ọ- ọ rịghị ọ rịghị ọtị e, ebe ke m ịwaala ọ na ekiti obodo o mere na ekiti ee eh, Owere na Ụmụahịa aga m akpa aha obodo ahụ ndị ahụ nyere ya nshi ahụ ndị ahụ nyere ya nshi ahụ ndị ahụ kpụrụ ya arụsị mana ụmụ nwanne abụọ ndị ahụ anwụkwa mgbe mụ iji gwa gị si ihe ahụ a kpọ ịkwa mmadụ siri ike nene wee kwa ịkwa wee kwa aka maka e nwere ihe mmadụ ga-eme a ga-ekpe gị gafee gaa kwụrụ ịga e nwere ihe ji akpọ mmadụ ịkwụ ịga okwu a na-akpọ ịga gị hụ ihe ị ga-ahụ na na ịga na nga abịa chịga bụ onye nga onye a kpụrụ nga bụ onye e tila prison abịa chịga onye nụ- onye kwụ ịga ịga wụ ọ rị stranded Yes. Iwa, e nwere e nwere ndị nwụrụ ni e nwere ndị nwụrụ na a ka akụ ha ịga erubeghị ebe nwoji ọ njụ ka ndị ụfọdụ bịa nwa gwa gị sị nwa o jikwara ahụ mma nwa nrọ nwa o jikwara ahụ mpa nwa nrọ hụchi nwa o ji emekpa nwa o ji emekpa ya erube ebe ya ji nwa mee na ya kpa nwa mee na ya kpa ka ya nwee ike ruo ebe ya ji ị hụrụ ya maka ụka onye ahụ ka akwụ ịga ndị ụfọdụ eji ahụ nrọ ahụ ejekwa uduru ahụ ndị akwabeghị maka ili mmadụ ili mmadụ na ịkwa mmadụ wụdịkwu otu nwa abụọ ji aga ji aga ka ogbu hmm. hmm. so that is true na na so oge maka ịma ndị chọọchị believe that na ndị ụka believe that na ịhụ mmadụ na nrọ ọ bụrụ onye nke gị ka ị hụrụ na nrọ na ọ bụghị onye ahụ na bad spirit na-abịa relate to you ha nwe- olu ha nwe akụkọ ọ wụ akụkọ ndị iberibe Ị- ịm- ọ wụ akụkọ ndị iberibe ka m gwakwa gị ịma em, ọ sị e- onye hụrụ ha na ọ wụ onye nke gị kama nwa echefukwa nwa echefukwa na akwụkwọ nsọ mmụọ na akwụkwọ nsọ wa o em, eh, eh, Sọl kpọghara Samuel eh, eh, kpọrọ onye afa onye dibịa ya kpọghara ya Samuel Samuel ekwuola ụka ya anụ Ọ- ashịhụkwa ọ wụhụ Samuel o Pita Pita hụrụ Ji- hụrụ Jizọs na nrọ ashịhụkwa ọ wụhụ Jizọs so eleba ka ị na jiri bịa ebe eri iche ihe wa akụkọ ndị iberibe nwekọcha akụkọ nwa nwa nwa contradict onwe wa hapụ he ahụ nwekwara dị iti ihe n'ime ya wụ e nwere ihe m chọrọ ịshị gị ụwa a ka nwere ndị nwụrụ anwụ nọ nọ na nga akpụghị ga arịhụ arịhụ sta- stranded aka hụ aka hụ aka hụ thousands and millions of them Mm. ọwụ onye ọla nwụrụ na-agaferị maka he rị ahụ ga-eme gị ga agafe kpa ndị ụka jiri bịa agwa gị shị enwere eluigwe nwee ọkụ mmụọ igbo igbo ekwehụ na enwere eluigwe nwee ọkụ mmụọ maka enweghị eluigwe enweghị ọkụ mmụọ ndị kama ndị igbo amara na shị he ọla mmanụ mere ọ ga-ana ụgwọ ọrụ ya gị mee ka ọma gị enwe ike gafee ụzọ ahụ ị ga-esi chi mmanụ fee na mmụọ gị emere ahụ kwanụ enwere enwere nga ị ga-emeru ihe ọjọọ agaghị ekwe gị gafee enwere ya Ee, ee, ya, ọ- ee, ọ bụ nkwa na ị ga-eji mee ahụ enwere enwere ebe ị ga-eji mee ihe ọjọọ Ee, eche ị na-erugharịzi ị gaghị enwe- ị gaghị enwe ebe ịla ndị rị na-erugharị ee ọ bụ ya ọ ya ka eji akpọ akarịgori ịwala ọ mmụọ ndị ahụ eji abịa enye ndị mmanụ nri na nrọ ee eh, mmụọ ndị ahụ eji abịa ala lula gị ihe ndị ahụ eji abịa nwa bịa nwa nwa nwa gị wụrụ nwaanyị nwa aja gị uduru ha ahụ apart from mmụọ mmiri ọ mmụọ ndị ahụ eji eji ala lula ndị mmanụ ihe maka arịhụ stranded so ihe wa na-emega wụ nwa eji iwe ala lu gị he ọ nwa eji abịa he ọla i mere gị mechaa he a nwa eji ewe otu ha hụ mmụọ ndị rị stranded ọwụ ọwụ em, em, mmụọ ndị mmanụ rị stranded he mmụọ ndị ahụ aga- ọ ndị agafebeni maka mmụọ ọla gafere mmụọ ọla gafere ụzọ ahụ he ọ ga-eje eme wụ ọ rị ụzọ he abụọ nwere ike ime ya gafee ụzọ ahụ ya ejie higharịa n'ụwa ọzọ ya ma ọ ka nwe- nwere ihe ọ ga-eme ya hụkwana ya ya ejema ụzọ ka ọzọ maka e nwere ụzọ abụọ ụzọ ka e n'etiti mmụọ na chi Ah, Ehe. mmụọ ka- mmụọ ka agafeghịkwana nị wụ ndị eji anọ alalu he ndị eji anyị etigharị asụ- asụgharị isi alalu he aka aka nọhụ akarịhụ akarịhụ eh, stranded anwụ eji ala n'ume Okay, dede m nyetụ m one minute eh, ka m keletu ndị TikTok o nwee ndị na-esendịrị m messages. Ifako, welcome on board. My brother, how are you? I hope you're okay. You're, ị na-anụ ihe anyị na-asụ na ọgụ a na-anụ ihe anyị na-asụ. Most of the people batara here aghọtachaghị ihe anyị na-ekwu. Anụ ihe anyị na-asụ achọghịkwanụ m ịbịa kwuwe ya n'English maka ị ma na o nwere language a na-anaghị eyuzu na TikTok. you know because ihe anyị na-eme ihe gbasatarụ n'Igbo a na-akpọ ya anụnụ ihe a ihe a eh, ihe a em, ọnwụ otu ịkwa ozu na ịkwa ịkwa mmadụ otu e si akwa mmadụ na mmadụ nwụọ otu e si akwa ya n'ala Igbo mgbe gboo ị ma ị ma o nwere otu oge ga-akọchara anyị that na o nwere ndị na-abụ a nwụọ e were isi ole lie ya mee nke a mee nke a ihe nke ahụ na dede m e eh, sorry na m bịa na-akọkwara ndị TikTok welcome on board eh, Ifako ndị niile joinụ m na everybody welcome on board ama m na unu anaghị understand i know you most of you don't understand what we're saying talking about but later on we might try to explain it in one minute and um, summarize it in one minute. But dede m, ihe m na-achọ ikwu ugbu a, o nwekwa ihe mere recently, not too far away. Enyi anyị, nwanne anyị nwoke nke a e ji eji ugbu a, o nwere oge onye otu onye otu ha nwụrụ. nwoke a sị onye Igbo and nwoke a nwa ma ihe gbasatara Igbo tradition and culture ọ bịa sị na otu a na-eji isi eli na a ga-eji isi lie eh, that boy on behalf of ihe merenụ so okay ndị mere ụdị ihe ahụ o nwere punishment o nwere ụdị punishment a na-enye ha like ị ma in Things Fall Apart why um, Okonkwo let me take it up back to his ihe anyị why Okonkwo ji wee eji wee demand ya from Okonkwo um, Ikemefuna was because I believe a virgin was slaughtered a, a woman mm. went to the market whatever to the bush and got slaughtered so in retaliation ha sị na ha chọrọ that virgin Mm. but ọ that virgin awụ ka o gbuo ya but emechakwara o, na that Things Fall Apart Mm. Nkechi, eh, Okonkwo ka e nyekwara mma sị ya mapụ that baby eh, that eh, baby ha virgin isi anyị Okay. gba- mapụ Ikemefuna isi Okay. and o gbuo Ikemefuna Mm. so those things eh, ndị ha a gwara anyị na ọọ Igbo tradition Igbo culture ọ ezi na ezi Um, my sister, ị ma, eh, eh, um, e nwere okwu kwuru n'ishi Things Fall Apart. Um, oge afọ a sị gị na na Superman jere jee fly ya jee stop all the earth from destroying. Superman o mere exist. Superman wụ a fiction. It's just for entertainment. Things Fall Apart is a fiction story. It's just for entertainment. There is no enweghị

the stories ọ kọrọ ndị ahụ uh, cock and bull story you ala they, they never happened you just all fiction you know from his own imagination which he has there is no nothing to solidify it now let me tell you something enwere afa eji agba eji agba afa asị gị na na enwere nwada egburu egbu nwada emere ihe ọjọọ na na ọ ya nwa cause the problem na ezinụlọ na yes wait I'm coming yeah I'm coming people people na literally ji eme ya understand that na ha ha ekwuga no afa comes afa comes in parables na ha kọwagara gị is that enwere na ụmụada o nwere ike wuru a young girl o nwere ike wuru nwa 12 years nwere ike wuru nwa 6 years nwere ike wuru nwa 13 years nwere ike wuru nwa 18 years nwụrụ na akwahụ akwa akwahụ ya mgbe ọ nwụrụ emehụ na ya rituals mgbe ọ nwụrụ that is why they are now demanding ana ya afa ya afa asị ife megburu ya emegbu hmm. understand the point ọ wụhụ sị enwere ihe mere ya o enwere onye nwa o mere ihe ọ wụ ụmụada from that particular compound emehụ na the necessary rituals ekwesịrị ime na nwụ o enwere o nwere ike nwa nwa anwụ mba because ebe ọ nwụrụ ndị ochie ejeghụ je demand omenala from ndị ebe ahụ ọ nwụrụ hmm. ọ ga na-awa n'afa ọ wụ sị the compound enwere nwada nwa egburu so ihe mega ihe ndị ahụ wụ that enwere na omenala ndị Igbo hapụrụ the rituals the spiritual rituals e ji eme ma because of ụka so ihe na-abịazi ya na-enye nsogbu a na-eme ya a na-eme ya understand in another form which is not supposed to be na things fall apart i kwuru okwu ya like I said all fiction ka ọ na ejiri gbuo a virgin yes when two communities lụma ọgụ o ji eme everywhere eji enwe casualties eji enwe casualties ịwaghara ị ji ahụ ị hụga kpa ndị Fulani herdsmen ji egbuga mmadụ na enwere otu ajụjụ m chọga enwere otu ajụjụ m chọga ịjụ gị from from um, 1400 mm-hmm. from 1400 to uh, 1800 eh? Mm-hmm. almost almost 400 years eh? the Europeans gburu 6 point something million women and children n'ọnọdụ na nwe wụ a nwe wụ eh, m gwa gị 6 point something nke wụ just ndị ka e rekọdụ ndị e ji eji n'ọnọdụ na ha wụ eh, winch ya wụ ndị nwere supernatural ability eji eme one or two things egburu nwo gbuchaa nwo yet Europe ahụghị Europe as an evil eh, entity ahụghị ihe nwe mere as a real evil he m gwaga egburu women and children women and children ka nwe gburu and countless virgins nwe gburu ga-erukwa ebe 1 million so why nobody why is it that nobody is talking about that one because ihe nwe chọrọ sị anyị kọma wụ how evil our tradition rị but ke nwe arịghị evil and this this this um, uh, genocide even m kpọọ ya genocide sef ọwụ ọwụ enyega m ya a good name this evil act the catholic church the christian body who nọ at the forefront of this act emere they led the act yet ọ dịghị evil so i don't know ma how many of those millions of people that were innocent akpọrọ ọkụ ma how many so why is it that nobody is talking about it ebuga we bụ ndị nna nna anyị mere chọọchị agwaghị na europe ebuga nwe mere afrịka anyị ama na that ke nwe mere afrịka rị uncountable a bịara hụ bịa gbuo repu ụmụ nwaanyị ibiri ma ndị ụmụ nwaanyị rị ime achawara afọ he ndị he ndị herdsmen mega a communities na awụ he ndị chọọchị missionaries na ndị eh, slave eh, merchandise mere ma nwe bịara afrịka Yeah, but ihe ihe ihe anyị na-ekwu taa ọwụlụgo nọ ndị ọwụ ndị missionaries ọ ndị chọọchị gwara anyị na mmadụ nwụọ ewere isi ewere isi mee. olu listen na ịwabeghị m gwa gị lee anya eh, most of the narratives anyị eji enye wụ propaganda esetiri in motion akwaba ejiri gwa anyị sị ndị Igbo ji egbu twins emechakwa mee nyocha ka a hụrụ sị ihe ndị a wụ akụkọ akọrọ akọ iji mee anyị anyị efil ma bad because if let me che m chọ ngwa gị eh, m chọọ sị gị take a refuge nga m eh I will tell you evil things about your own home so that ụyọ nke ka magoju that is a simple is a simple psychology I will tell you things m ga nwere ike gwa gị sị gị nga nga gị enwere evil spirit eji afọ so and enwe ebe ọzọ ga-eje na you come to my place so for them to win our people over how can you trust a system a spiritual system it's not even spiritual a religious system that you don't even understand and then gị ahapụ ke ke ị mere understand ke doro gị anya because a gwara gị sị ke ahụ doro gị anya rị evil

All okay. Constantine mere nwe onwe ji found the open side. So what I'm trying to say is that enweghị ihe ndị niile wụ akụkọ akọrọ akọ enwere ma anyị jere um, one uh, debate na one platform eji akpọ um, I think clubhouse eh? na clubhouse e nwere audience n'ụdị a ị ma audience ya at times ga-erucha ebe thousands of people Clubhouse Anyị ahụ nọ- na-eme ọdụ Eh? Sean. Clubhouse ahụ na work rụsịrị ebe nọ ebe four years ago ka m ma maka ya ọdụ okay Sean. I don't ama m ma ọ ka rị on na ọ kwa around that time ma anyị jere that place ịwala for one debate ka anyị ga-eje there eje eme debate and eh, most of the people na the platform wụ ndị Igbo so in the course of our conversation a young man akwa sị that ma ikwughachi igbo culture adịghị evil the young man ahụ asị that na na village ya na eze nwụọ listen to me very well o i want to him at times ka mmadụ na-emeghe you try to anything anybody can tell any story anybody can lie but figures ejila atụ asị figures ejila atụ asị mathematically eh, you- you- you- ma- maths cannot be wrong ya sị that na village nwo na eze nwụrụ eji eji isi mmadụ itoli eli ya Ọ na ihe a m kwukwara. eh, no ọ wait ihe na a- I'm coming listen na listen na listen I'm, I'm going somewhere with it ya sị eze nwụrụ eji eji mmadụ it- isi mmadụ itoli eli ya now I cannot I'll be stupid enough to start arguing him because I'm not from his village ị ghọtala but then otu ajụjụ ka m jụrụ ya and what is that question my brother the first warrant chief e mere n'ala Igbo apart from eze Nri apart from eze ndị Arochukwu apart from eze Ọnịcha ndị nke ahụ wụ 14 century 14 1600 eh, eh, eze Nri kwanụ 980 now apart from these three kingdoms nwere eze the first eze ọzọ e mere n'ala Igbo wụ eze Nnewi which was in 1887 Igwe Nnewi, which was in 1887. Now, m ajụọ the boy sị ya the first Eze unu nwere na village unu. When was he crowned? And I, and I discovered that the first time nwo crowned Eze, I think came in 1930 something. Now, tradition ebidoro, okay, ọ ga na-achị. Eh, Let's assume that na ọ chịrị 10 years, or ọ chịrị 20 years, or ọ chịrị maybe, maybe uh, 30 years. Ya wụ mana ọ ga-anwụ ebe 1960. na omenala ebidoro 1960 mewa omenala ndị Igbo hmm. let's be let's be real ihe ebidoro 1960 ma ma Naijiria nwere independent mema ọ tradition ndị Igbo eh, so eze nwụọ eji isi mmadụ lie ya isi mmadụ ahụ nwo ji na ebidoro ya 1960 because ọ ma nwo nwere the first eze ọ n'afọ ka eze nwo anwụ

ọwụ mmadụ si mba kuru nwo bịa ọwụ individual ọwụ individuals himara nwo na ihe a deity ahụ na deity ahụ mema evil gị sị na em deity n'ala igbo niile nwo ji eme evil but je you and mee disco- je mee investigation about the history the origin of that particular deity enwere deity nọ Arọchukwu eji akpọ Ibini Ukp- eh, Ibini Ukpabi ọwụ an Igbo deity ka ọ bụ ọ wụghị an Igbo deity ka ọ wụ e si Ekpe em, eh, eh, Okechi himara Arọchukwu si Ekpe ya nwanne ya nwoke na ndị ndị nwa nwo kuru ọ wụ para that deity bama ala igbo but ọ wụghị an Igbo deity originally ọ wụghị before nwo nwo eh, emixie ya nnebichukwu now gị na-ekwu okwu ha emega n'ala igbo jụọ onwe gị elee mgbe ha ebidoro before anyị ekwumacha ọ wụhụ igbo tradition ndị igbo ji egbu eji isi mmanụ eli mmanụ wen onye ka a ga-eji isi mmanụ eli nga mma ahụ igbo enweta eze before nwa bekee abịa so ele onye ga-arị so important obodo egbu isi onye ọzọ ji lie ya achọrọ m chike wa wa what you are saying dị ị kwuga emekegahụ sense because ya ma igbo ji eji isi eli mmanụ ọ ga na awụ e- eze ele ma ndị igbo nwere the first eze a ga-eji isi a ga-eji isi mmanụ lie eze ihe mere wụ akụkọ most of akụkọ ndị ga akọwa akụkọ anyị ile ihe mega na mba ọzọ maybe ihe mega obodo ndị nọ anya dara ọha emega aba mba ndị afrịka ndị ọzọ anyị si o ji eme ala igbo ịwala gị lee ya logically o mekehụ sense because ya wụrụ ma eji eji isi mmanụ eli mmanụ onye onye nwe onye ga-anwụ eji isi mmanụ lie ya because igbo enwe eze tupu nwa bekee abịa

Igbo nwere no king, so which authority are you going to? Onye onye ga-ekwe sị gị gbuo isi nwanne ya? Dedem, ị na-ekwu na mgbe gboo na onweghị ndị mere ha, o nwere ndị ị ga-asị na ọ dị wrong. No, no, listen, Gemantị, enwere enwere enwere gee m ntị enwere ihe abụọ nọ nga. No, no, no, enwere ihe abụọ nọ nga. Ugbu ugbulaka na eji ekidnap ndị mmadụ. Mhm. But kidnap arịhụ legal na Naịjirịa. Yes. but it happens na enwe ndị egbu isi mmanụ iji mee one ritual or the other secretly ndị ọjọọ juru ndị ọjọọ juru but ọwụhụ ka ị ga-asị obodo sanction something ahụ na culture ndị Igbo ọwụhụ omenala ndị Igbo ala bekee ji egbu mmanụ everyday even in the time of um, ele ahụ um, eh, akwa according to your Bible nwa acha egburu isi John the Baptist ke ahụ eh, eh, king sanction na-egbu isi John the Baptist but anyị ekwugahụ ke ahụ enye ya e just nye ya nwaanyị as decoration egburu isi mmanụ as decoration ejighị dị ya lie mmanụ sef e just gburu isi mmanụ as decoration so so that's what I'm saying na that's what I'm saying but ọrịbụla ọgwụ ọrịbụla ọgwụ ma egburu isi John the Baptist pee ya nwaanyị efere as decoration so what I'm trying to say is that ndị Igbo ndị Igbo ejila egbu n'isi mmanụ ji ya lie mmanụ but anyị amarala shi that enweghị mba enweghị mba ala nụ ya wụrụ shi everybody wụ a good person enwere ndị ga na-eme ihe nzuzo ke ahụ wụ a different thing eji ezu oshi but oshi is not legal oshi wụ an a criminal act iwaala so nye gabat mashi because eji ezu oshi eh, eh, eh, na nzuzo anyị shi ndị igbo ji ezu oshi anyị shi ndị yoruba ji ezu oshi anyị shi ndị hausa ji ezu oshi o mekere sense ihe ahụ ihe emega illegally ihe emega eh, secretly iwala ke ahụ wụ a different thing entirely because ebe in every society eji enwe the dark side of the society iwala dark dark side of society wụ ebe evil things ji eme but if a shi society ahụ mere endorse a particular thing ọ wụ ashị ọ pure lie is good to know maka ihe m ji wee bulite nke a bụ na m chọrọ ịma ọ bụgodu na e mere eme ndị mere ya nụ kedu the precautions kedu ihe ihe ụdị kind of punishment ha dị suppose inye ha ma ọ bụrụ na emere ị na-ekwuzi ugbu a na ọ bụghị ihe jiri eji n'ala Igbo mba forward ibido ohe gwara gị na okay for example let assume that na ozugbo anyị niile wụ the same na onye ka obi ya ga-eri ka ọjọọ onye ka a ga-egbu nwe onye ka a ga-egbu ji lie onye ahụ wụ the same o makehụ sense because at the end of the onye ahụ onye ahụ nwụrụ anwụ enweghị onye ọ wụ ọkwa ọkwa because ndị Igbo nwere ihe ndị Igbo ji akpọ Diana eh? Diana means Diana means citizen all of you wụcha all of you wụcha son of the soil citizens of that same land so elee ebe e ji egbu another citizen to bury another citizen o makehụ sense because enweghị onye igbo enwe eze m ga-ekwukwa ya ekwusi ike ihe mere ihe confusega ndị igbo eso- e- e- e- especially most of them amahụ left and right nwewu ahụ ga eji ha anya nwa ji ahụ gị igbo na-elega igbo mgbe gboo gboo enweghị onye ga-afụta tie ho onye ọla ahụja mgbe gboo gboo ihe ọla a ga-eme ihe ọla a ga-eme enwere council of elders ga-edu and the funny the funny thing wụ that na every kindred nwere an elder or two elders representga wụ so enweghị kindred ga-ekwe shi ala ala kindred ya were mmanụ gbuo ji lie onye ọzọ o makehụ sense it was, it, was my, it was my argument let's look at it because facts and the figures age flash oh anybody can say anything but gị checkima reality gị na-ele the fact ga-ahụ that na the truth is always plain ị ghọtara so enwe- elee elee the ma- elee nwoke ga-afụ ashi were nwa ya or nwa ya nwaanyị ji lie another man enwenyeghị enwenyeghị efu ya ị ghọtara because onye ọla onye ashi anya anya chọga ka ya onye ọwụla onye ọwụla protect ga ka ya onye ọwụla protect ga ka ya anị ma agwa shi m na-agwa gị na ekwukwala m ya ọzọ enweghị ihe dị onye wụ eze na o nwere veto power na o nwere authority ọ wụ ashi enweghị ọ nwa bekee bịazi were egbe pick ndị efulefu kpọọ wụ warrant chief nwana maka iji nara wụ tax nwana akị from warrant chief nwa wo ndị eze wo ndị igwe you you are what I'm saying. Uh, so ị hụga na is not was not playing at that time. Obodo ndị ji achị obodo wụ ndị nze and nwekwara otu mkpụrụ egibeda obodo ije nwere otu mkpụrụ nze nze nwere ike ruo ebe 50 ee ndị ọzọ ejide nwere otu mkpụrụ ọzọ ndị ọzọ nwere ike ruo ebe 50 mhm. so mme ị gụchara nnu 50 ahụ ị ga-agụ ha somebody from each kindred or two or three people from each kindred so ele kindred ị ga-achọcha ewere nye kenwe ji ewuri egburu chi nke nwe ji ya ji lie lie mma ihe ndị Igbo eji eli mmanụ ihe ndị Igbo eji akwa mmanụ ma gị wụrụ onye nze ọ wụrụ onye ọzọ ihe eji akwa mmanụ wụ ehi maka ahụ ehi nọ in place of a human being ịwara enweghị mmanụ eji akwa mmanụ enweghị mmanụ eji eli mmanụ hmm. ya enwe ndị mega ọ wụ borrowed culture ọ wụghị igbo culture ọ wụghị igbo tradition and then and then beside beside igbo nwere igbo nwere ntọnala na ntọnala ndị igbo ahụ na ụkwụ atọ o nwere three strong pillars and what is those three strong pillars igwe bụ ike onye aghala nwanne ya biri ma mbiri na i checkie these two na i checkie these two onye aghala nwanne ya na biri ma mbiri ga-ahụ na na ọ- ọ rị against mmadụ imegide nwanne ya ịwara ebi na ọ rị against mmadụ biri ma mbiri elebe ga- elebe m ga-eji sị gị biri ma mbiri ma achọ igbu isi gị ji isi gị lie mmanụ o makehụ sense make it make sense to me

ka ọ kọwara anyị ihe anyị discuss taa just summarize ihe anyị kwuru taa in just one or two minutes ngwanụ dede m ka ị kọwara anyị na asụsụ ndị ọcha Okay. Um, what we discussed today is about uh, how burials are being organized in Igbo land and also

or hey, this bad man. Before you continue on that part, what if okay like now if somebody decides to do it like now if i decide to go and do that uh, ritual like mkpara ritual ị ga-akwụ onye ahụ in the process of uh, ịkwa people um, a na-enwe predicaments a na-enwe like a bad something na uh, nwere otu a na-enwe advantages and disadvantages let's say now i've lost five people in my family

Okay, that's what um, that's what I needed to know. Okay, okay. sir. Wow, thank you so so much, everyone. You have heard it from uh, our teacher today, Maazị Eze Mmụọ Iheanyịchukwu Anyanwụ unu anụla na ọ kọwarala anyị ọfụma in toto ọkwa ndị kwuru okwu the ins and outs ihe gbasatara ili ozu n'ala Igbo na ịkwa ịkwa ịkwa ozu na ili ozu n'ala Igbo I I believe na anyị ghọtara ya ọfụma both in English and Igbo and on this note ka m gwakwa unu biko nụ next week Friday gbagharanụ m last Friday apụtaghị m because um, acover m live show uh, uh, Obasanjo bịara UK bịara London so that live show was Friday Saturday and it was uh, five six hours each day so it was hectic that's why anyị ebutereghị unu omenala Igbo last last week but next week Saturday ebe ọbụla anyị nọ a ga-ebutere unu ngwanụ ndewo ka chi bọọ Igbo mekanụ ee eh, asị m nụrụ ahụ nụpe ya gazie ndewonu ndewo